igbo ndị ọma ka anyị ka na-atụnyekwa okwu n'ihe gbasatalụ onye yọrọ enyemaka mana a ma ebugharị egwu tata ọ bụ makazi onye yọrọ enyemaka ma ọ na-ene anya enyemaka n'aka mmadụ a na-ebu ebuchighata ya na onye na-enye enyemaka n'anya o nwere ụdị uche ndị be anyị na-enwe ndị be anyị na-eche na ọ sọ onye a na-afụta dịka onye ọgaranya ka a ga-eje na-anata anata ọ bụkwa eziokwu gee ntị ọ bụrụ na i nwee experience n'ụwa ị ga-aka aghọta ihe a na-ekwu ọ bụhọ sọ onye a na-afụ as onye ọga ọkwa ị fụrụ nke nwere onwe gị na-eme na ị ka bụ ogbenye na o nwehọ ka ọ ha anyị ị ka ga-enyenwuru mmadụ aka ị ga-enyenwuru mmadụ aka ka m gwacha gị eziokwu na kọbọ naabọ afụ gị aha i werie wee meerụ mmadụ ọgọ chi gị na ya amụbara gị ọgọ ahụ ọ na-amụba ọgọ ọgbasọ ndị ọgaranya n'anya ofu onye kọọrọ m sị na e nwere ofu nnukwu ọgaranya ee ya goro fonu ekwentị wee jee nye ya sị ya ji gbara ya krismas ọgaranya o gotara ekwentị ee

since mgbe ahụ contact connection na business ọ gbapụrụ this nwoke ma eji ha ọ na-ekwu kịta o sokwu onye bụrụ ọgaranya a na-agba disemba ọ na-esokwu na-eke na-eke akpa rice kịta ọ kọọrọ m ya kọchara m ya m gbaa n'aka ị fụge ya ngịwa na-abụ onye ngịwa na-abụ oge ọbụla ị na-apịkọ sọ ndị ya enye gị ndị ya enye gị ndị ya enye gị o nwere ndị ị ga- ndị dịkwa ka ọ dịkwarị ị ga-enye m na nke obere ahụ ị nwere ọ bụrụ wine ọgaranya na-aṅụ mgbe ụfọdụ ọrụ etinye gba ya igbe nye o nwere ọgaranya ihe abụ i si i si na be gị gburu ofu ojoko gburu ofu isi ojoko ofu isi ojoko pụta tụgbugide sị na isi isi ke a na-ahụ ya n'ọkụ wee na-esuta na mmanụ ee o nwere ka ọ bụ disemba ka a nata i ji buru ya i je nye buru ojoko i gbute na be gị maọbụ a kwa akụ oyibo kwacha akụ oyibo i tube etube etuchasịa chịrị ya ka ịtọ ịnọ ise hmm, hmm. ọ na-asị ya esi mba na akụ oyibo egwu na be ya ka ya na ụmụazị ya na-atagharị ọnụ ihe ya ihe e ji enweta ha abụghị nnukwu okpotokpo ihe mana ọ na-ebịarụ ọ bụrụ na ị bịara ka e nye ya ihe na ọ ka ị bịa ka i nye i si from ihe ogbenye gị ahụ nye o nwekwa ndị o nwekwa ndị bụ chịkịrịchị chịkịrịchị n'okwu ego m ka ọ na-edo ọma ntụpụ oge ọnụ eji maka ụdị ndị ahụ eji maka ụdị ndị ahụ nọ na ana achọ ka m bunye gị uche na o nwere onye ị ya-eji ntọntọ ihe i nwere mekwaziara ọgọ o meere gị ihe tụba ha anya ọ na-eme eme ya anyị emezina nsọ n'ụdị nọọsọ ndị anyị ka nọọsọ ndị ọgaranya na-emere anyị gị nwa ka obere ahụ i ji n'ihe eji emere mmadụ ọgọ mere mmadụ ọgọ chi ya amụbara gị ọga uche ka m na-ebunye gị